Brian Banda, Zikuoneka zonena kuti ku mbc ayi akuigwira bwino kumeneko ndipotu tiayamikire amenewa zikuyenda bwino kumeneko komano akhala pansitu ndikupanganso akuti ubaletu ndi akuti China National Radio kuti ayambeno tsopano kumachitano zinthu limodzi anthu aku China adzitha kumaulutsakonso mapulogalamu awo kuno ndekuti pa mbc kumakamba zoti bwinotu kumeneko sitikufuna zonena kuti kenakotu tiyambe kumvatu China yasanduka tsopanono ngati ma colonial masters ngati mmene zinkakhalira kale lija atsamunda kumapezeka kuti ayamba zimenezotu bwino kumeneko ayi tifotokoze kuti zikukhala motani ayi kunalitu akuti kukambirana mpakana ndiye kuti nonkupatsana malaisensi pakatitu pa aku mbc komanso a china national radio and television administration kuwapatsa ndithu zilolezo zonena kuti akuti aku China wa a China National Radio amenewa akhoza tsopano kuyamba kumaulutsa mapulogalamu awo a chi China pa mbc ndiye kuti anthu akatsegula mbc azithanso kumaonera zomwe zikuchitika ku China mwaiona mapulogalamu akumeneko sangakhale onse koma ena ndi ena omwe akuti ndi ofunikira Ndiyetu kumeneko kunapitatu ambassador wa ku China kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Lu Xu. Eh, kaya ndi Lu Xu kaya. I- Ehe, ameneyoyo wapezeka kuti poyankhula kunena kuti izizi ndi zofunikira kwambiri. Chifukwa chani? Zithandizira ndiye kuti tikutitu anthu kunoko ayambe kudziwa kuti no kodi ubale wa China ndi Malawi uli patino. Ndipo izizi zingathandizirenso kwambiri kuti ndiye kuti mayikowa ayambe kumapindula kuchoka m'maubale amenewa. Dziko la Malawi pamene likupindula, Chinanso ndekuti kumatani? Kumapindula. Timvetsetse bwinobwino. Osati ndekuti tiyambe kumalingalira kuti ma Chinesewa akabwera kuno, angobwera cholinga chonena kuti no, eh, adzatenge ndekuti malo athu, zingongole atipatsazi kutsogolo kuno adzatilanda chakuti iyayi. Tiyambe kumvetsetsa kuti no kodi ubale wake umayenda bwanji, zikukhala motani kwenikweni. Amakambanso kunena kuti izizitu, pamene tikukamba zoti timvetsetse, anthu ayamba kumvetsetsa nkhani za ubalezi. Kungokambako mwina chinthu chimodzi, pali policy ina yomwe imatchedwa kuti no one China policy. Ndiye kuti anthu ayambanso kumamvetsetsa. Policy imeneyitu imakamba zonena kuti no katundu yense amene achoka ku Africa ndikumakagulitsidwa ku China, tatenga katundu wathu uno kamgulitsa ku China, ndiye kuti no timayenera zonena kuti tidzialipira a China aja msonkho. Mwaiona? katundu ochoka ku Africa kuno ameneya ndiye kuti a China aja adzitchajapo msonkho kuno kuti "Oh, poti mwabweretsa katundu dziko lathu eh ndi dziko mwathu munotu katundu wanuyu mwakuti muonjezerapo tu ndiye kuti tikachani ka- kapeni tu pamenepo pa katundu wina aliyense akunena kuti ayi iwo a China anakhala pansi nkunena kuti no Africa mmene ilili muno tidzikhalanso ndiye kuti ndikumayi kumayipinjanso motero ngati mbali imodzi yoyithandizira mabizinesi aja titomabweretsa katundu kunoku nkumapangabe kandalama kochuluka Iwo asadzilipira msonkho pobweretsa katundu wawo kuno. Anachotsa ziti? Zimenezozo. Katundu wochoka tu ku Africa yekha. Koma wochoka m'maiko ena ndi enawo, hii, ameneyo ndiye amaloledwa kuti api, ama, amalipira msonkho. Wa ku America amene alipire msonkho. Kaya ndi wakuti amene alipire msonkho. Koma yekhayo uyu wa ku, wochoka ku Africa'yu komalowa mu China, sakuyenera ndiye kuti azilipira msonkho ma Africans. Kutino anthu ambe kumamvetsetsa zinthu ngati zimenezozo. ndiye kuti mwinamwake pafunikirabe kuti mapulogalamu ngati amenewa adziulutsidwa. Akamaulutsidwa pa pa mbc paja kanthawi kenakake ndiye kuti anthu angamatani, angamaphunzirepo zimenezi. Kubwera ndiye kutino a Brian Banda omweno tikudziwa bwino kuti iwowa ndiye kuti ndi abwana a ku mbc amakamba kunena kuti iyayi, nkhanitu zomwe zili apa, Ndi zonena kuti mapulogalamu amenewa mungamakhale pansi mwina nkumalingalira zonena kuti iyayi atsamunda abwereranso iyayi. Mapulogalamu amenewawa sizoti tikungobweretsa mapulogalamu chisawawa. Tikubweretsa mapulogalamu omweno ndi ophunzitsa komanso amene angakhale ndiye kuti osangalatsa. Inde tikusangalatsa kuli apo komanso ndiye kuti tani muli maphunzitso ena ake amene tingathe kuphunzira kuno ku Malawi mwina ndikutithandizakonso mwina kuchita zinthu mosiyana i believe kunena kuti ma program wait how i wish adzibwera ngati adzaonena kuti no mmene ma sukulu awo amayendetsera ku china ma sukulu awo omachita ntchito za manja choncho mwana umampititsa sukulu anakali wachichepere kuti akayambe kugwira ntchito za manja osati umakamphunzitsa no basi photosynthesis zinthu zoduka mutu zopanda ntchito zoti sizimagwira akuti no basi no miyendo ya chiwala ndi chani ayi zimenezo ayi mwina tiziphunzirako zinthu ngati zimenezo nkuti kodi no Ana akakhala ali mu standard 1 amaphunzira kodi no kupanga ma toothpick? Kodi amaphunzira kapena kupanga tindege tija touluka tima toy tija? Live tiziphunzira zinthu ngati zimenezo mwina mapulogalamu ngati amene atamabweretsedwa mwina zingathandizetu. Ayi akukamba moteromo komanso amanena chonchi. Izizi ndi mwayi a Brian Banda akunena choncho ndi mwayi wapaderadera kunena kuti no pali zina zake zachikhalidwe zochitika ndekuti ku China, zomweno anthu ena amatha kupita kukaziona live koma si wina aliyense ameneno ku Malawi kuno angakwanitse kukhala ndi transport kupita kumene kuja kukaziona live zimene zija angazionere ndi kuti pa MBC paja kuti ah kodi ma Chinese wa akanyamula chi dragon chonchi nkumathamanga rrrr, kodi zimatanthauza chani eh? zinthu ngati zimenezo zomwe no amalawi angamazione no mosavuta eti kusiyana ndi kuti noti no azipeze kuti akuononga ndalama mapita kumene kuja si wina aliyense amene angakwanitse nde zikhala ngati zabwerano so pano anthu kumatha kumazionera kunyumba kwawo kuja. Ayi akuterotu a Brian Banda ndithu amene ndi Director wa mbc. What can we say? Nkhani yathu apa tiyikamba ya colonialism koma tikambeno kunena kuti no mwawapanga check kuti a Brian Banda mbc akuyiyendetsa bwino? Ngakhaletu uja Peter Mutharika adakamba zonena kuti no, mbc mukuyiyendetsa bwino pano ndimaonera ma program a pa mbc poyamba sindinkaonera chifukwa chonoti nkhani zimangokhala kutukwana ine basi iyayi nkhalambayo Peter Mutharikayo mbavayonso Chisale ndi anzake iyayi koma apapa tikuona kuti no zinthu zikuchitika mosiyana kumeneko zomwe no nzopatsa chidwi nde mukuyiyendetsa bwino. Guys Brian Banda tinene chonchi a Brian Banda keep it up akuyendetsa bwino kwam- kwambiri mbc imeneyi pakanali pano mavuto sangalephere here and there koma sitikumva zonena kuti no awa anyozedwa awa apanga chani ayi kuli prof- professionalism at least of course ena amadandaula acho- achotsedwa ntchito ena apangidwa transferred poti ankanyoza pita mutharika chani chani we don't know how zinthu zimenezo zikuyendera komano Tikhoza kukhala pansi pano kunena kuti no simunamveko nde kuti no a mbc akunyoza Chakwera chifukwa chonena kuti no aah dpp yalowa a Peter Mutharika alowa m'boma. Zimenezo sitikuzimva pano. Sitinamvepo akunyoza mcp kuti yaa mcp chani chani eeh chani chipani chakupha chamagazi osapanga chonchi ayii. sitikumamva zimenezo zomwe zikutanthauza zonena kuti so far so good eti, zili bwino keep it up a Brian Banda. Nkhani amene tikufuna noti tikambe apa ndimenso atibweletsera nkhani imeneyi ndiyokhudzana ndi Neo-Colonialism. Ngati munamvapo enanu amene munapita ku sukulu ndithu kukaphunzira kukafika uko chakutsogoloko ndi maphunziro anu, Neo-Colonialism kapena kunena kuti no, New Colonialism, mmh. Pa Chichewa apotu ndiye kuti utsamunda watsopano. Ndi utsamunda womwe uja komano ukuchitika mwa tsopano. Awawa aku aku China a ambassador komanso ndi kuti a Brian Banda akamba ndithu zabwino zabwino zabwino zabwino. Komano pansi pa zonsezi tisachitenso kupanga beat around the bush iyayi. ma China wa akamabwera kuno, anthu ochoka kunja akamabwera kuno, kaya ndi ma France, anthu aku France akupita ku, ku Kenya kukakapanga maubale kumeneko, si maubale yayi imeneyi ndi kufuna kuti kubweretsa utsamunda mwatsopano. Akanena kuti tabwera ndife atsamunda, tiathamangitsa. komano akabwerano kuti yayi tipange zotere tikupatsani ka ndalama aka inu tapangani chonchi e mathanyulawo tapangani chonchi e inunso ya imeneyi ndi colonialism. koma ikubwerano mukachigoba kena kake komakhala ngati akutithandiza ifeyo anthu aku africa kuthandiza anthu achifirika sikuwathandiza ya akatero ife basi tiyambeno kumaona o koma amenewo nde otsogolawo e china mulemekezeke chifukwa chonena kuti mwatithandiza ndi ngongole yotere ayi inunso ayi mumachita bwino zinthu zanuzo khalidwe la amathanyula mukunenali mwina tingaganize zonena kuti tichotse malamulo amene amatha kumamanga anthu ochita zimene zili kuti mutithandize mwayiona imeneyoyo imeneyo ndiyo new colonialism Utsamunda watsopano omwe ukubwera, ukumabwerera ndi tizinthu tokopa chonchi, ndipo akamafotokoza nkumamveka chonchi, deep down tizidziwa zimenezo a Malawi, ndipono ngati anthu aku Africa tiyeni tikhale osamala ifwa chani, utsamunda umenewuwu udapezeka kuti udalangatu makolo athu. Anthu adazunzika kwambiri ndi utsamunda umenewu, nde ankachita aja anali aku Britain, kuno anali aku Britain, anthu aku Britain uko, mm, Panopa kubwera China nde tiyeni tisamaleni koma chakutsogolo kuno sitikufuna tidzamve zonena kuti China yayamba tsopano kulandano Malawi chani chani nde ife basi nkukhalano pansi nkumangoti yes bwana yes bwana careful careful zimaprogramuzo musankhe bwinobwino kumeneko zokhazokha zimene zingathe kutipindulira ngati mmene tikunenera zamaphunzirozo zimenezozo zonena kuti ana aziphunzira zinthu zoti practical zogwirika zoti akachoka ku sukulu ali standard 8 akamaliza akhoza kukagwira ntchito ina yake nkumakapanga zina zake kaya nkupala matabwa kaya nkutani koma nkumachita bwino zimenezozo ziulutsidwe komano zonena kuti ayambe tsopano kumayamba kumatisintha maganizono kumatipanga manipulate zimenezo ndi ayi kumenekoko do do the right thing there inuyo a Brian Banda do the right thing sitikufuna zonena kuti colonialism ibwere kunoko atsamunda enaake ayambeno kuyamba kuti kumatisokoneza mitu zimenezo ayi imene ndi new colonialism imeneyi eh tizinenana chilungamo don't beat around the bush my guys wake up eh? mukuona zomwe zikuchitika ndi zimenezi tiphunzirepo zomwe zingathe kukhala zabwinozo koma zimene tiuzwe zoti izi nzosokoneza zimene zoti zibule uko